Biko ajụjụ m bụ maka ịkwa ọnwụ na nzukọ nsọ Katọlik. For instance now, otu a m ku nwatakịrị a n'eka o rue echi le a sị na m anwụọ ma nwa a ka pere mpe so ọ bụ na nwa esuo kịta o nwere ike ịsị ka enye akwa nne nye due to na ya amaghị ihe mgbe ahụ okay ọ bụrụ na akwa ya kedu ka ọ ga-esi kwa nga na usoro katọlik ga-adaghị iwu katọlik and two onye charism o kwesịrị ịkwa ụdị ọnwụ ahụ na nzukọ nsọ katọlik otito dịrị jesu maka ịkwa ọnwụ ọ bụghị ịkwa ọnwụ bụ nsogbu anyị na ọ bụ ihe a na-eme ma akwakọ n'ọnwụ and otu eme a na-akọwa ihe a bido na ete mgbe e mere sinọd gara aga bụ a chịkọtara ya ọnụ and I will say it 2000 times. O nwere ndị a sụma n'oyibo e kuo ye Memorial Service anniversary ọ ga-abụ oyibo and a sụma n'Igbo a sị na a na-akwa ọnwụ bụ m na-echeta na onye m nwụrụ ọ bụrụ na ị na-eku ndị mmadụ ha gbata na mgbe e liri nna gị maọbụ nne gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị maọbụ nwanne gị na ike adịghị gị ịbịa ya ọkwa na ndị gbata n'obodo ọwụ ha bịa ma ekpeme ekpere ha ekpegide ekpere ekpe ekpe shigide nri shibeshie ya n'ọha le sị na ụlọ mme gbaa nọ ya erigburu onye erigburu o nwere nke ọ ji ewule ewule bụ ya ama ahụghị m ihe dị njọ i mere ma i mere ya oge ọ gbara ahọ ma i mere ya oge ọ gbara ahọ iri na abụọ ahụghị m na ọ bụ nne na ọ bụ nne ọ bụrụ na i woro ye na nne gị maọbụ nna gị maọbụ di gị maọbụ nwunye gị maọbụ nwanne gị maọbụ onye gị alaruleghị maka na akwaleghị ya i je kpụta eshu kpụta ịnyịnya bishọp ma bi na-agọ ama m ụnụ ghọtara ya mmiri so ọ bụghị ihi na a kwara ọnwụ na ọ bụ gịnị bụ ihe i mere and gịnị kpatara ị na-eme n'ihe okwukwe gị bụrụ na ọ bụrụ na i meghị ihe a na onye a ma aha gị eka ị mara na ị bụghị onye ụka maka na ịkpa anyị ga-anwụ arụ anyị eru ure mkpụrụ obi anyị aga n'iru chukwu a ga-eme gịnị a ga-ekpe ya ikpe onye e kpere ikpe ekpeta eluigwe o jere eluigwe ekpeta ọkụ mmụọ ọ lara ọkụ mmụọ ọ bụrụ na o jekọ eluigwe na ọ dịleghị ọcha anyị kpegide na ekpere megide na ọpịpịa ma a sachama ya na pọgatọrị otito dịrị jesu ọ bụrụ na ị sị orule gị n'igwe ma orule gị purgatory ma ọ nọgọ ọkụ ma maka na ịkwale gị ya na ọ bụ igbuni eshu ma ọ bụ igbuni azụ friji ma ọ bụ igbuni ọkụkọ bụ na ọ larụ ma bụ na agọ ọsọ gị kpụtara na bishọp eshu na ekpere ya ndị kansụl is no excuse what do you believe and nobody ga-egide m nọ nchọ nwa Nobody can decide what you believe. Only you and God will know. ọsọ gị sị na enwekweghị ihe ha bụ n'uche na ọ bụ sọsọ oriri chukwu maara maọbụ awọ bụ ị na-awọ ọ bụghị bishọp maọbụ fada bụ ị na-awọgbu and ọ bụrụ na i feel na ihe enweghị ihe ọ bụ were ego ị kpatara zụgodu ụmụ gụ hafụ onye nwụrụ anwụ ma ya na chi e kpere kpere na ekpere and eh, ndị na-asị na ọ bụ onye egbuni eshu ebe eji atọcha onye nwe- ihe eji a- ihe a ga-ejiji akwa o nwere nweghị akụkọ a ga-ejiji akọ maka ndị onye egbuni eshu but let me tell you ndị gboo kakịrị anyị anya o nweghị ihe ndị gboo na-eme ha ga-enweghị ihe kpatara na ha ji eme ma enwefe anyị bụ ndị na-eme ya ma amaghịta ihe kpatara ya ma anyị ka na-eme the problem no longer exists for us and we are still applying the solution ka m nye unu ofu example n'igbo nsụka niile ta ndị igara ta ndị idoma na-abụ alụrụ onyenye na ọ bụ ọlụlụ bụ alụrụ ya na-egoro ya ego ego a na-atọ n'isi ya na ihe ile a na-eme n'isi ya abụghị ashụa bụ a na-azụ gị a na-egoro ihu ihe eji agwa gị na bụ ọlụlụ bụ alụrụ ya na mgbe ọ nwụle na-evulekozi ya be nna ya bụ oge ndị aka be anyị ha le igbo ha le na-eme ụfọdụ na-asị na evule onye be nna ya ma ya na-enwe di ya gbaa mekwọ ọkwa sịga anyị na ọnwụ kewe anyị ọnwụ kewe gịnị anyị ji zọrọ ozu ka anyị hafụ nke ahụ na ọ ga-abụ ụbọchị ọzọ anyị kọwadode nọmne mgbe gboo ahụ evule ime and ihe na-emenụ ma evulete bụ ụzọ ihe ebọ ụzọ ihe ebọ maka na onye a ga-eli gị mgbe eliri ụmụnne ya dị ka onye ataghịrị ataghị and ọ larụkwa ogo mgbe ọmụ ha ekwueri na na ala mgbe ọmụ so bear in mind ihe na-akpata ihe a ọ ihe ebọ bụ na ọ bụ ị ga-ejide ụgwọ nwunye gị ma ọ bụ ị ga-ejide ụgwọ nne gị o mekete nwụọ ndị mụrụ ya kaanụ gị na o nwere mbọshị bọchị ji abịa ozu ọnwụ bịa sị ha na nwa ha anwụ onye ọmụ vuliri ọgụ jere gbagba mmadụ nkụchechi ozu tọkwuru gị n'uu ịka m obuvuri elibe ọbịa ihe ndị mmanụ elibe ọ gara ọdọ n'ahịa anaghị abịa onye ọmụ rute n'okporo ọ sị ya obele ime aga ma ya mara na obele na elibe me isi ya na ọnwụ mma bụlete ya nụgo na isi na awa ọnwụ mma gị dozi ikpee m ọnụ sa na ivu m elibe na amaghị ya na-eme onye mere ha just to protect women to protect women and their dignity and their rights ka e ji emechi n'ihe a lele Kee ndị lụrụ nwaanyị sọpụrụ ya maka egwu. Those two reasons. E vulegidere ozu nwaanyị vulegide ozu nwaanyị vulegide ozu nwaanyị vulegide ozu nwaanyị o ru na 1918 okorokpo abịa onye gwara m ihe a bụ papa fada Anthony Eze Eze Nta Eze eh, Monsignor na Nru Nsụka 1918 okorokpo 1918 gburu nna nna m ọ ga-abụ eje ma evulite ozu nwa ada ọnwụ gburu ya bụ influenza dịka covid jide ndị chọjeri vuru onye ọmụ ya ọzọ egbu ọ ga-abụ eshi soro na ndị chọjere ozu anwụrụ ụmụnna lele a ebe ha sọ ka ka onye nwe ọrụ sị elibe ebe ji ewu elibe sị bute ogborogbo akpọga kporo ekwa ụkwachi ya mere bobo obobo ga ji ebi evuru ada gị laa ma ndị dị ndụ ma ndụ họnụ ha ndị mmadụ ihe otito dịrị jesu anyị na-ezuzu invent your own solution to your own problems and stop copying the older solutions for problems you no longer have anyị jụ na ọ bụ ege ndị gboo meri i kpo fon na-eto ije n'ọnụ mma na nna gị gọrọ m ihere mere so ihe ale ndị be anyị na-eme n'ọnwụ eshu and that's why I was coming from from to why I was coming to ana m akọwa ihe a na ọ bụ m kọwachara ya nwa o rute 2 3 years onwe m okwu na-ada awote a sị na ochie na ọ bụ okwu ahụ ebe m na-ekwu n'ihe a ihe m na-ekwu n'ihe a m na-ekwuri di ya for the past 10 years eshu dị ngara ọnụ mgbe gboo moto adịghị ma bashkoro adịghị ma ụlọ niile bụ ụlọ evurivu ihe e ji ama na mmadụ ga-abụ dimkpa na ọgbata bụ na o nwere ego eshu gote eshu gbuo ya eshime n'ọha onye na-ehu gotere eshu gbuo eshu chime n'ọha echime ya gị na ogbu eshu that was the highest title unless ọ bụ ogbu agụ jere nta gbute agụ which was a sign of bravery the sign of wealth bụ ogbu eshu anọ bụ igbu eshu ahụ ga-abụ jimkpa n'obodo ihe ọzọ mmadụ ji ama na ya zụta onye kara agba bụ n'ọnwa ugbo na ya nwụhọrọ nwaanyị ya nweme ike nweme ego gote eshu ogbu n'ọha which means na ndụ ya alaragị n'iyi na-azụtara jimkpa ji gotekọta eshu it was the highest achievement of a man na ọ bụ na nna nwunye gị nwụrụ igo iyi eshu dị ha ọ dị ego onye ọ bụ na gị moto a na-erekwana moto ego ole nwọfịa compared to ihe a na-ere eshu then onye ga-eme gị ihe mgbe ọma ọ na ga-ekwukpọta ekwu n'ikpe ọha ọ bụrụ na igbugị eshu ma ya ni- maka na ị na-echi echichi ma nne gị anwụ ma ọ bụ na nna gị anwụ ma igbule nne gị eshu ịbịa ize jụ ka ndị asị gị ji atụpụlegedịla ala ji igbu nte nna gị eshu ibe ikpe ilega ọnụ ewerizie ya as a status symbol because na ọ bụ ya bịa ọ bụ egbuo ozuru ọha mụ na-echete na mgbọ m na mmadụ anaghị anọkata je jide anụ nọ na be ya gbuo rie kama eme awamarịa o je were anụ je goma ma na ọ bụ onye jere nta gbute anụ bụ na ori anụ igbuo anụ na be gị ị na-atọgide ọchọrọ tọgide ọchọrọ tọgide ọchọrọ iji eri na ya kwa ịga kwa ịhụ ebere na-emene m ndị ga-amaghị omenala anyị ka ọ sọrọ ihe zuzugide ezuzu ha sị ya na-eme omenala ma ya na-atọ na ọchọrọ ahụ mana ndị ọgaranya ga na-ema ga-achụkọta nta na-aja ewujene ha anụ maka na ha ejikọta emega nta otito dịrị jesu community spirit ọ ga-abụ right now ọ bụrụ na igbuleghị ya bụ eshu you feel guilty na-ekweghị ya bara because na egbule gị na ma ọ bụ na egbule gị nna eshu conscience ahụ na-enye gị sịbụ asị gị na ọ bụ onye nwere anwụ na-abịa ihu na ọ bụ ya mere na ịgagị n'ihu maka na igbule gị nne gị eshu maọbụ na igbule gị nna gị and ị ga-egbule gị na ijekọ gị eme ihe ọzọ kama ịkwa mara na ego kwama nna gị anyị kwere na ọ ga-abụ eziokwu onye ụka bịa onye ọmụrụ ji agote moto Rụma ụlọ elu, ụmụ ya ga na-eje akwụkwọ na University, all those things were sign na nna ya zụtara ya. Ma ọ na-eche na ya ga-egbuoro gị eshu 400,000 na ọ bụ ịla ego n'iyi. Bebe. Nzuzu. This generation is among the most stupid generation I've ever seen among Igbo people. Anyị amaghị. anyị nwere opportunity ma anyị amaghị ihe kama anyị ji ewere ihe anyị mụtara n'igbo ndị ọzọ te n'aka ndị ọcha wee yizie nke anyị natara nna nna anyị ha ma anyị gara n'ihu anyị ya chi mee nke nna nna anyị ha meko kpọọ ya ka isi ala chee na ọ bụ ya bụ agamnihu so conclusion ọ bụghọ na ị mere anniversary maọbụ memorial nne gị maọbụ nna gị maọbụ nwanne gị bụ nsogbu na ọbụ gịnị bụ ihe ị na-eme na ya bụ anniversary and gịnị kpatara ya sọsọ gị na chi gị nwere answer that question ihe ọ sọla gị wụọgide na chukwu amawo ihe ị na-eme ihe ị na-eme amaghị m ma azịza m zara onye a ọ dụ unu clear